Sos amministradores comunales de Garteddi an subiu un'àteru atu de mineta, a pustis de pacas dies dae s'atu contra su sìndigu Giovanni Santo Porcu, che l'an ispèrdiu sa binza de famìllia. Erinote malincrinios disconnotos an isparau una fusilada a una bentana de su munitzìpiu fachende dannu a sa persiana e secande sos bridos. A dare s'allarme custu manzanu sunt istaos sos dipendentes comunales chi ant mutiu sos carabineris de s'istatzione de sa bidda. A su locu sunt suprios peri sos militares de sa cumpagnia de Siniscola chi ant fatu sos rilievos tècnicos. Como semper sos carabineris sunt fachende sas indàgines pro cumprèndere chie est istau e proite l'at fatu. In Sardigna sos apaltos pùblicos sun sichinde un'andamentu positivu. In su duamiza e decheoto an abbandiu prus de milli otichentos garas pro otichentos setanta milliones de euro chin balores in crèschida de su bintunu e de su bintitres pro chentu rispetu a su duamiza e dechesete. In sos ùrtimos tres meses sun crèschios su tantu de sas garas e su dinari a disponimentu pro cada una. sos appaltos de prus pacu de chentu chimbanta miza euro e sos traballos prus mannos de prus de bìndichi milliones an registrau su binti pro chentu in prus. Sos bandos suta sos chentu chimbanta miza euro chi in su duamiza e dechennobe sas istatziones appaltantes an a pòdere afidare chentza gara sun su chimbanta bator pro chentu e rapresentan su chimbe pro chentu de su valore cumplessivu. Totu sos datos chi pertocan s'andamentu de sos appaltos pùblicos essin a campu dae un'anàlisi fata dae s'Ufìtziu Istùdios de sa CNA Sardigna e dan a biere chi sos comunes sardos sichin a èssere su motore de s'isvilupu chin setechentos baranta bandos pro unu valore de trechentos setantasete milliones de euro. Sa mannària de sos apaltos dat a biere chi b'at unu mezoru generale chin tassos de importu mescamente pro sos traballos intre sos chimbichenta miza euro e unu millione e pro cussos dae unu millione a chimbe milliones. S'assemblea de sos traballadores de Air Italy eris at detzisu de iscioperare si s'azienda non convocat sos sindacaos pro lis fàchere ischire ite ant a fàcher como chi ant pèrdiu sa gara de sa continuidade aèrea de sa Sardigna. At detzisu fintzas de informare sas istitutziones locales e de fàchere una manifestatzione in Casteddu in denantis de su Cussizu regionale. Su segretàriu de sa Filt CGIL Sardigna, Arnaldo Boeddu, in s'interventu suo, at pediu a totus de non faveddare de chistiones chi pertocan su passau, ca tocat de pensare a su chi b'at de fàcher dae como in susu. Pro su sindacalista àer pèrdiu sa continuidade aèrea in sas tratas dae Terranova pro Roma e Milano ponet in pistichinzu sos traballadores e pintat unu benidore iscuricosu pro sa sotziedade puru. A oje s'azienda podet fagher duos isseperos, atzetare de bolare in custas tratas sighinde a fagher sos pretzios de sa continuidade, chentza però sas cumpensatziones, o lassare su campu lìberu a Alitalia. E si detzidet de lassare totu in manos a Alitalia, su dannu at a pertocare totu su territòriu, ca sunt tre miza sos traballadores diretos e indiretos in perìculu, personale de su call center, tècnicos de sa manutentzione, amministrativos, pilotas, assistentes de bolu, dipendentes de sa GEASAR. In medas si ch'an a dèpere stramudare in Lombardia, ube sa cumpania cheret pònnere sa sede de totu sas atividades. In s'aeroportu de Casteddu Su Masu presentes su primu ministru de sa Repùblica de Malta Joseph Muscat, su presidente de sa Regione Francesco Pigliaru, s'assessore a sa programmatzione Raffaele Paci e sa ministra de sa Difesa Elisabetta Trenta an inaugurau su progetu BAT, sistema innovativu de navigatzione aèrea basatu su sistema inertziale, chi at bidu unu investimentu de oto milliones e duchenta miza euro. Unu millione l'at postu sa Regione, duos vìrgola oto los at postos su Ministeru de s'Isvilupu Econòmicu. Su progetu faghet intrare sa Sardigna intre su panorama internatzionale de sa chirca aerospatziale de primore. Sa sotziedade maltesa Wes Trade chin sas italianas Gem Elettronica e Lion Consulting e su colossu europeu Airbus, paris a su distretu aerospatziale de sa Sardigna, sunt prontos pro aviare s'atividade de chirca pro perfetzionare unu sistema de rilevatzione satellitare e navigatzione aèrea in gradu de funtzionare chentza su sinzale GPS chin sensores montaos in sos aèreos, de sos cales depene istimare positzione e velocidade isfrutande sa rotatzione de s'asse terrestre. chin tècnicas nobas chi rendant prus sicura e pretzisa s'atividade de bolu. Custa, però, est petzi sa prima fase de sa chi podet diventare una partia prus manna e de importu pro s'ìsula. Si sa chirca at a andare bene e a pònnere in bèndida sos rilevadores, s'azienda chi los produet at a èssere pròpiu in Sardigna, chin profetu mannu pro s'economia e sos postos de traballu. Una pastera in forma de isteddu de David, ube ant prantau tulipanos grogos. Unu monumentu pro ammentare totu sos pitzinnos ebreos mortos in sos campos de istermìniu nazistas, inaugurau custu manzanu in sa corte de s'Istitutu de Istrutzione Superiore Ciusa de Nùgoro in Arburada Costitutzione. Bi fini presentes totu sos istudentes e sa dirigente Carla Marchetti. Lello Dell'Ariccia, tistimonzu de sa Shoah iscampadu a sa deportatzione de sos ebreos romanos, membru de su progetu Memòria de su Centru Documentatzione Ebràica Contemporànea de sa Comunidade Ebràica de Roma, chi eris e oi at adobiadu sos istudentes de su Liceo Bustianu Satta e de s'Istitutu Comprensivu Ciusa pro ammentare unu mamentu drammàticu de s'istòria de s'umanidade. e l'at contadu pro mèdiu de s'istòria de sa famìllia sua chi at bidu tres parentes mortos dae sos nazistas. Prima de sa cerimònia sun abarrados totus a sa muda unu minutu pro ammentare totu sas vìtimas de custu disacatu orrorosu. A s'addòbiu at picadu parte peri su prefetu de Nùgoro, Giuseppe Mariani. Lello Dell'Ariccia, classe millenovichentositrintasete, romanu, at faveddadu de sa deportatzione de milli duchentos chimbantanove pessones ebreas de Roma su sèichi de Santu Gabine de su milli novichentos barantatres, de custas si nde sunt sarvadas petzi sèichi.